that chineke ahụ iji aba mba disappointịana gị because na ị mara chineke aka ọ disappointịa gị ị mara chukwu aka god does not do things that way ime ha na-enọ nke ịma aka mgbe chineke ya-aza gị ekpere ụdị ahụ ị na-eche bụ ị nọ na trials and temptation or trials and tribulation chineke azaa gị ụdị ekpere ahụ mana ọ bụ anọ nke na ọka look at you ị na-eje edejere matayas aka matayas ị ma na ọ kwadoro akwado kee ajị n'ume kee kpụrụkpụrụ n'ume ị na-eji ama chukwu aka god cannot answer you such prayer even that thing just like equivalent that na ị bịara um, ị bịakwute e, e your father like etu ọ nọ kịta a bịara m bịakwute my father wee gwa my father sị ya na na ị ya-enyewu m 100,000 now na ị ma na ị bụ my father nye m 100,000 now ọ ihe ọ dị ka ya ihe ọ dị ka ya bụ ịbịakwute mpa gị sị ya daddy ị ma na ị bụ my father nye m 100,000 kịta ngwa choose time choose date and venue mgbe ahụ ka chineke ga-ele gị anya I know um, ma achọkwa ịgụ comment mmadụ chineke bịazie lee gị anya sị gị okay mụ ka ị na-ama aka mụ ka ị chọrọ itewe ure ọ nọ dị ka my son nọ na school ọ bịa bịa na-agwa m sị m daddy um, um, they say we should buy this thing sorry ọ sị m daddy my my school cup ebreakịana m sị ya don't worry I will buy another one for you onye nkuzi ebe na-acha m ọkụ wee na-asị m na cup nwa gị etu akụwana m wee sị ya I no go buy am ngwa jee sị ya I no go buy am ihe na nwe na bụ reality of life that is what is called reality my son gwara m na cup o ji agụ akwụkwọ bụ ceramic na ọ kụwara and ọ cup m go na January I should buy another one m sị ya don't worry I will buy after two days onye nkuzi ya bịazie kpọọ m sị m na na cup ya kụwara mana ọ chọrọ ka nwa m nwoke were cup ọzọ ṅụọ mmiri m wee sị ya aunty ma asụsụ ego a cup ọ bụ na ọ pressurize m zụọ the cup I no go buy am because na cup ahụ e nyere nga ka i wee jee akwụkwọ na January o ruo January February kụwa the cup na-asị m gọọ another one I no dey thief adị m ezu ori ọ ife pastor Jerry dị ka kịta pastor Jerry jere jere ama chineke nọrị onwe ya aka sị ya ị ma na ị bụ chukwu oya come heal this person ngwa lee ya ngwọrọ gwọọ na onye isi gwọọ na onye ekpenta a wee tee gị ure tee gị faka faka faka faka tee gị rịgịrịgịrịgị a great opportunity Mathias na-achọ achọ ka ị just were bọọlụ pass ya re just like you carry ball from your opponent uh, from your post gbagide o ka ijejeje score goal buruzie bọọlụ ahụ gbakwara your opponent n'aka dị obere eji agbapụ bọọlụ kikie out o wee tee gị rịgịrị tee gị fakafaka tee gị ure mputu look at you ị chọrọ ịgwọ onye ngwọrọ gọvanọ Soludo kwesịrị ịga were ndị udo ga-achị na ndị agụ na-eche mba gaa na the chọọchị ozugbo ozugbo confiscatie the property ị na-agba ọsọ miracle Mathias nọrọ onwe ịma na ana m alike ikpe ikpe ikpe nkwụmọtọ adị m alike izochi ihe otherwise adịm mụ na Mathias anaghị eme the same religion abụ m a Christian but in this case I support Mathias yes ka m kwue ka ọ dị ya I'm a Christian mana in this aspect I support Mathias Matthias has won you hands down Matthias gbara gị 3-0 home and away ihe o ji gbaa gị 3-0 home and away na gịwa bụ pastọ Jerry ji aka gị wee kanye maachị Matthias nọrọ onwe na mgbuka ebe ọ na-acouple 911 nọrọ onwe na mgbuka ebe ọ na-acouple tipa ọ tụpụhụrụ gị ọnụ and Matthias na-agba ọdịse eh, ọ kwụrụ na-agba attack o nwedị ka o si akpata gị afa Matthias amadịghị na ị na-eme exist onye Mathias na-agba attack ọ bụ nwa bebi virgin according to him ihe everyday ihe Mathias kpụ n'ọnụ bụ bebi virgin bebi virgin lovet lovet jkfe ajk kja ọ ife Mathias kpụ n'ọnụ ọ tụpụhụrụ gị ọnụ o ihe a na-akpọ ihe nke a bụ onye metere nwa agụ nọ n'ụra o mgbe nwa agụ ga-abịa agbana ọsọ onye metere nwa agụ nọ n'ụra mgbe nwa agụ ga-abịa agbakwana ọsọ Mathias nọrọ onwe ị jee kpalie Mathias jekwa bịa sị ya kpọrọ ndị ngwọrọ bịa God will you o do unu anya na abrakadaba ka a na-eme n'ụlọ ụka o dogo unu anya na arenji chapter 1 verse 18 ka a na-eme n'ụlọ ụka ọ bụrụ na Mathias achalenjighị gị now ọ ga-eru today bịa mee miracle chịkọrọsịa ndị ngwọrọ feki ndị ngwọrọ chịkọrọsịa ndị kpuru isi feki ndị isi chịkọrọsịa ndị krịpụ bịa ozugbo kpakpakpakpakpa chinie klọchis enu etu e si wee chinie klọchis n'Ọka gọvanọ anyị bụ a professor wee attendia ebe a chiniri crutches bụ the same color chinie crutches enu bụ the same color brand new crutches n'ọka our governor bụ Soludo bụ a professor gụrụ akwụkwọ enu gụọ akwụkwọ ana nenecha anya bụ miracle aha kụọ aka sị God I thank you ị fụ na there is something wrong somewhere governor as a matter of fact urgency i want you to take ndị udo ga-achị na ndị ebube agụ eh, sorry ọ bụrọ ebube agụ God forbid ọ bụrọ ebube agụ agụ bụ n'Imo udo ga-achị na agụ na-eche mba gabanụ n'ụnọ ụka aha gbachie the gate let that eh, big warehouse a kpọrọ church mee gịnị wee were na ya wee merezie ebe a na-arụ factory ka a na-ewe ụmụ anyị n'ọrụ because na- in fact a ga na-eme this contest from church to church a bịa a kpọpụta gị bịa kedu ihe ị na-ekpe i si na ya na-ekpere chineke nke usuu nine nke ndị agha sị gị no problem do you have faith you, you work with your faith fine oya kee miracle i megoro you use your hand and list the miracle ndị i megoro kemgbe your church ji wee bido exist ọ bụ na i si na i mego onye isi ọ fụ ụzọ a kpọpụtara gị original onye isi na ọdọnọwọ side a jụọ gị kemgbe i ji mebe ministry i ji mebe healing onye ngwọrọ agago ije na ministry gị si yes a kpọtara gị onye ngwọrọ nọ na Eke Ọka onye ngwọrọ nọ na Unizik pedestrian bridge a jụọ gị sị gị i mego onye kidney problem o nwere onwe through miracle si yes e jee na Nkpọ kpọtara gị onye kidney miracle a kpọtara gị onye kidney a wee sị pim onye ma fese bịa ngwa sị gbuo whistle e gbuo whistle gị na-eme kpọrọkpọta gbaa n'ihu ehi ọ bụ ha na-emecha o nweha onye i healụrụ e e, were agara igwe totoro chọọchị gị a gbachie were key gaa na river Niger tụfuo key agbachighara chọọchị aha were key gaa na river Niger sọọsọ ihe ga-azọ gị ndụ that day bụ na a jụọ gị kemgbe i ji mepee chọọchị gị a ị na-eme miracle just gwa ha na ị naghị eme miracle enweghị onye isi ị gwọrọ si ya na ị gwọbeghị onye isi ị gwọghị onye ngwọrọ ị gwọbeghị onye ngwọrọ gịnị ka ị na-emezi na chọọchị ya si ya na ị na-epreach gospel of the truth gospel of ee gospel of the lord ka mmadụ ka njọ kwụsị ka arụ kwụsị ikwu ha anọ nọ gospel nọ ị na-epreach for gospel of the lord ka njọ kwụsị ka onye ọbụla belata aka n'arụ ahapụ church gị ịchịkaba ụka ị na-aga ịnwa anwa kwuo na imego miracle etu odumeje si wee kwuo na akpọtara odumeje onye ana m afụgasị ndị bu crutches na-esi n'ụlọ ụka odumeje apụ na-afụgasị ndị jigasị ka ihe a na-akpọ ehm, ma crutches ma ndị enyi were a na-azọcha ọkpa ma ndị fibroid all those miracle niile a ga-akpọta ya na na Eagle Square n'ọka e performuo miracle before the governor ọ bụrụ sọọsọ ndị oke ite ka a ga na-achụgharị na ndị oke awele na ndị eke ibobo na ara agba aka na udu akọ mmiri ọ bụrụ sọ onye ka a ga na-achụgharị so nwanne m nwoke pastọ Jerry Nwachukwu sorry for the disgrace oh if I were you I wouldn't have it I wouldn't okay it's like you want to trend anyị gwara unu na ị chọọ itrend ị ga-etrend ọ depend ka i si wee trend ya ị watchia Lovett trend n'ụzọ ọjọọ

je nụọ onye Ghana ma ọ nụọ onye Ivory Coast ma ọ nụọ onye Kenya ma ọ nụọ onye obodo oyibo ọkwa na echerekwanị more five years ịmana ndị Naijiria anyị na-adịkarị easily to forget o rughara two three years anyị forget ya miracle of Lovett o nwere ike lụọ di and ọ lụọ di let her not post it on social media o postkwa anyị nwa bụ ndị Diggers Association of Nigeria digging deep anyị aga digie out repostuere gị ebe i mere testimony bụ fake so pastor and ị ga-awatchikwa o some gullible members ga-ejukwa n'ụlọ ụka on Sunday praise the Lord hallelujah the Lord says that the name of the Lord

24 hours ezugoro gị ịghọ celebrity Mathias nọọrọ onwe ya na-eface ndị ọ na-eface ọ kpọghọ gị afa Mathias amaha na ị na-eme exist nwa chinemere tv chineke bụọ gị ọnụ ka m blockuo gị come on get out from this page jee jụọ pastọ gị na omego test ezi come on get out from my page anụ nwụrụ anwụ susu bụ ebe a suspend your life ị ma one thing about me i buru nonsense comment bịa here I will not only block you I will report you m ma-report gị so that ị nwee ike laa anọrọ m onwe m ọ this way ị bịara achọkwa m okwu I will report your page reportụọ gị won't be able to see my page in your life again i were another account I block you so ndị n'ọchị ndị n'akwa Mathias nwanne m nwoke nọrị onwe ọ maha na ị na-eme exist ọ madịghị ebe ị nọ because ị chọrọ ịtrend gbachapụ ọsọ fio ị kpọ isi n'ikpu nne ewu jee dee edemede Mathias mgba bịa uche gị bụ na i deha ihe a na Mathias ya-agba ọsọ i che na i deha nụ ihe a kịta Mathias agba ọsọ Mathias bụ ihe ọ na-achọ achọ ihe ọ na-achọ n'uko enu ka i just were nye ya n'uko ala i nye ya na ozugbo pam Mathias ewerekwa na ya ihe a na-akpọ nke a grab it now ọ grab all the opportunity wee were tee egwu tee egwu faka faka tee egwu ure well the ure would have been more uh, sacramentum ma ọ bụrụ na ị nwara anwa pụta na the contest that's why bible sị gị do not tempt the lord your god anwana chineke gị ọnwa anwana chineke gị ọnwa maka chukwu ama-aza gị ekpere ekpere chineke na-aza bụ ọ ma na ọ bụrọ gị ji aka gị wee kanye the contest maybe na ị na-pass through persecution ị na-pass through tribulation ị na-pass through ihe isi ike maybe na governor ji aka force gị with ndị dss tụọ gị handcuff ọ mgbe a ka chukwu ya-abịa manifest his name ọ bụ na ọ ga-abịa challenge chukwu ọ bụ na i nye m G-Guard akwụsị m ife gị chineke ya-asị gị ọga go to hell efena m ada m ayọ gị ayọ ọ bụ na i fehe m na ọ ga-command okwute bi n'ime ọhịa o fee ya ọ dị ka ị na-worship chukwu by jamba you worship god by gịnị by jamba na ọ bụ na i nye m G-Guard chineke i will disown you i will not do this ọ ga get out get out wụda ya atụpụrụ gị ọnụ if you want to worship god you worship god if you don't want to worship god chineke ya-help gwa onye iro gị ọ laa gị n'iyi final I support Matthias for disgracing your personality because you are the one that first disgrace yourself. Ọ bụ na ị mere in a low key, you did not even invite Matthias, ị mere onwe gị crusade gị, ọ ga-azụkwa. Ọ ga-azụ. Ọ bụ na ị mere onwe gị your crusade na low key, ọ ga-azụ. ọ ga-azụ gwogwo ihe ọ ga-eji azụ because gịnị gị na Matthias amaga ha aka and n'ime na ọ ga-azụkwa ahụkwa ị ga-anọkwa ebe ahụkwa god might probably because god is a miracle working god o mekwara gị miracle tụnyere gị ofu miracle na chọọchị gị ọ zụọ o nwere ike zụọ o kwuo ekwuo because ọ bụkwa na miracle adị miracle dị I will not lie you yes God is still the master healer and Chineke ka na-agwọ ọrịa some doctors in the hospital will tell you that we heal uh, um, we give we prescribe drugs we give medicine but God heal ị ya-afụ onye gbajuru agbaju juru eju na nwoke ọ majiri daa nwụọ ị fụ onye dị slim na-achọ ịnwụ ị na-ene anya taata ọ dịka ọ na-anwụ echi ọ ma anwụ ọ ka dị ọ bụrụ gịnị osisi nere anya ọdịda mechara dị ndụ nke dị ndụ ahịa ọ bụrụ mee gịnị daa nwụọ anya na aba arịwa aleluya aleluya

they are using that their religion to do what to scam people omenala na-ascam ndị mmadụ ruo echi omenala e nwere ndị na-ejikwa afa omenala ascam ndị mmadụ nwee ndị ji afa ụka ascam ndị mmadụ scamming dịbara gboo but ekwetara ka ị bụrụ escape goat or ka e were ihe ọjọọ mara gị na ị na-eji ihe ahụ ị believe na-ascam ndị mmadụ ọ na-eji ihe ahụ ndị mmadụ kwetere n'ime na-eme gịnị na-ascam ndị mmadụ kịta Matthias don't be surprised on Sunday kịta omenala bụ ụzọ eziokwu ọ bụrụ na ha dị mmadụ 500 ha ga-adịkwu mmadụ 100 from chọọchị ijeri chọọchị nwajeri bịa ikiri ikiri

It's like anyị ga-akwa gị emo gịnwa bụ Jerry m ga-emere gị special video laa gị n'iyi nke a ka bụ live video m eme video m ma post tomorrow na page my wife laa gị bụ Jerry n'iyi because ị chọrọ ịla onwe gị n'iyi ka anyị helpụọ gị laa gị n'iyi achọkwaha m mmadụ ịbịa na my comment section tomorrow let nobody come under my comment section tomorrow wee preach bere m ee eh, touch not the anointed and do my prophet no harm ee eh, do not judge so that you will not be judged ekpena ikpe anwakwana anwa tomorrow ka m ma-adọ Jerry wa wa wa m ma-ese ya akwara tomorrow anọrọ m onwe m Jerry bupụta onwe anyị ga-enyere Jerry aka laa ya n'iyi tomorrow o nwetakwa member thirty on Sunday ya ma na ọ bụ mmụnwa ana m eme na m na-agba okwu Chineke mgba mana ana m eme na ọ bịara ịdisgrace anyịnwa bụ ndị Christian then anyị ga-enyere ya nwa aka mee gịnị laa ya n'iyi for now a na-agba gị 3-0 home and away a na-eme gịnị a na-agba gị 3-0 bịa Nkiru ị na-apụdị ara na m na-akpọ gị oku ị gba nkịtị ị na-aṅụ kaikai a na-akpọ gị oku ị gba nkịtị were ihe fọchie ntị nwa gwara ihe eji wee nụ okooko ma a gaa na fridge a wetara m mmanya dị na fridge ahụ a na-agba Jerry 3-0 na ka onye mere ka m gaa ụdị viral nke a bikoro na mata ya zebara live video ebu nkakwụ ma nwee ntu a ebughị isi ede ka okpokiri jewe jee chọọ ihe ị ga-eme onwe gị o

ọị if you fuck up you are our content o nwere ihe anyị na-arụ anyị aka anyị nwechakwana aka ọrụ o nwere ọrụ dị na Naịjirịa we don't have work na we are jobless anyị na-eche onye ga-fuck up ka anyị were shine so emena onwe gị asụrụsị apịrị apị na ị wepụtara anyị onwe gị anyị ga-eji gị akpara ego mụ ntụ akwụkwọ na ahụ ka anyị were gị mezuo dollar account so tomorrow

ọ bụrụ na ọbet ka a pụtara obodo so Jerry anyị ga-enyere gị aka ị ga-ewu ọkwa ị ghọtara ọkwa ị chọrọ trending don't worry you go trend you go trend ị watchaa today niile o nwere video ị fụ m posturu I no post any video achọrọ m ka onye ọbụla post chaa ka nke onye ọbụla gachaa viral ka nke m wee bịa anyị nwere content ọrụ adịrọ we are jobless so emene onwe gị onye isi ndị ara by ị fuck up all through you ka anyị ga-eji agbazu dollar account the month because ị nwaa anwa fuck up anyị achina anyị were gị wegere china anyị ga-analyze gị anyị mee gị analyze ịghọta anyị were gị mee gịnị analyze ya gị ọfụma ọfụma etu ọ ga-esi adị mma were gị gbara followers so Don't be an escape goat. Ehe. So wait, down. I'm coming. I'm coming. I'm coming. Joy is coming. ịma na anaghị aṅụ ihe a n'ihu efere mgbe wee ṅụgharị ihe kịta mụ na ndị enwe problem unu ewere iwe o oh. ka m tinye ife n'isi because ị nwaa anwa gosi ihe n'ihu akwụkwọ ebe na-eti ihe n'isi ata gị ji ji ji ee eh. eo oh, king ozilo emere gị ịwa ozilo emere gị 30

ndị niile mere m 30 m ga-eme ha 40 adịgo m okay m wee wetụga ọchị ha m wee wetụga ọchị nwanne m wee wetụga ọchị ndị niile mere m 30 m ga-eme ha 40 adịgo m okay m wee wetụga ọchị ha ha m wee wetụga ọchị taa look here nwa aba gafegonu nukle oke luke mana today bụ 18 ka emere contest emechara contest mata ya se winuo nwanne nnọkọta m nwekọ iluo ee gịnị mere o ji wee winuo maka na jeri nwachukwu bịara ka ọ contest ya wee luzuo chai ife adịkwabeghị ọ sị na ọ dịkwabeghị oge maka gịnị melụ na this guy emego onwe ya onye isi ndị ala that is why o mere m 30 m ga-eme ha 40 adịgo m okay m wee wetugo ọchị m wee wetugo ọchị nwanne m wee wetugo ọchị ndị niile mere m 30 m ga-eme ha 40 adịgo m okay m wee wetugo ọchị ime ihe o ji nyere m obi aṅụrị bụ na gịnị ee anyị kwuo maka our prophet a na-enwe much wahala so aṅụọla m iyi na m ekwusi maka my daddy daddy m in the lord our prophet ma m say ehe everybody dey ka mụ nwa dey kwa make e no be like say na nwa ya maka tako mana efuru jeri a onye ọma jeri onye ọma jeri jeri m o jeri ye

erusịa na ebonyi enwere ndị isi na ebonyi erusịa na ebonyi enwere ndị ngwọrọ na ebonyi enwecha ndị ngwọrọ na ebonyi nwanne ị ga-ekwukwa ndị ara taa chineke aṅụọra mkpụrụ ụba nka ma ọ mejọọ ị nwere ike ịgbatara vidiyo ma ọ bụrụ inweghị ike maka mgbe akụpụghị ozugbo ozugbo ikiri this my boy eh, kai amaghị m na ọ mụ o riri this my boy oh, i just this my boy na-eme ka onye riri ama na ọ mụ o riri ya o ha ka na-ajụ onwe m I will come back from Togo, lock my business after seven days dry fasting. Still, ihe ka na-ebe ka na-ebe. Ọ na ọ dịkwa mmadụ sị gị na onye na-aṅụ nkwụ na-achụ nwaanyị na ọ naghị esi ebutewu ego. mana ya nọkwa there ị fụ ọgaranya e, e, ego e ji ga mere enyi nwaanyị birthday ọkwa side chick si dịkwa na-arụ plaza na-arụkwa ihe niile ma na ajụzụzi ego ezi ndị a na-esi ebuzi ego alcohol na ndị a na-esi ego ego nkwụ ke ndị a na-esi ebuzi ego alcohol na-esi ebu ego nkwụ na-esi ebu ha naghị achụ nwaanyị naghị akpọ ụtaba naghị aṅụ sịga ya naghị aṅụ ta nwa nwee ka ị na-eme still ị dakwara ogbenye ụwa nke a nwere ka ọ dị o dee na-ebuzi onye nwanne na-ebuzi nwa nwere side chick ga na-arụ plaza ọrụ kwa ọrụkwa ee ikiri ma abụ nwa ọkpọ kịta just watch ya na ma abụghị ezigbote ọkpọ ya dị na abụọ ebe ọ bụla m na-akpọ this boy oku ọ gbaa m nkịtị igiri igiri igiri a gwara mmadụ ya ji eche nji afa etu esi enwe etu esi aza afa etu esi enwe afa lọkụọrọ m ụzọ ahụ bịa ebe a kwụrụ ebe a ọsịsọ na-apụ ara bịa ya bịa bịa ọ gị m ga na-akpọ bịa here bịa here ọsịsọ come here jee chọrọ ihe eme onwe gị nee ego gịnị okooko a na-agbapụta abalị ntụ ogogoro kaịkaị n'ụzọ ṅụọ ọṅụ jaka gị ntụ ọ gala elu na-ehi ụra ka atụrụ lee ka afụ ọnụ mmadụ dịka mkpi okwefere afụ ọnụ a

nee ka ọ dị ka brọsh kara nka ọ bụkwa na ọ na-eti iti ego osiba ka ka mma akpụ echi kpụọ ya ka bụ every ka clean everything ọsịsọ echi kpụọ ya na tụmụ na agwa baba na echi kpụọ ya na na ihe mmadụ buru ọnụ na-adị ka ebe ebe esu esu na-arahụ

Thirty something years. Gịnị bụ something years? Afọ ole ka ị dị? April mee 35 years. April kịta eme 35 years. Wee na-eme ụbụrụ gị na-eme ka onye riri eri. Kee ihe ị ṅụrụ n'abalị a, gwa m kwuo eziokwu, Joseph, gwa m eziokwu. O nwere ife ị ṅụrụ, ala dịrị kelete. Ị ṅụrụ action bitter? Mgbe i were kii na-apụ kịta ebee ka i jere?

nwanne nyaa laịta na abalị nyaa laịta na abalị tata kwa laịta na abalị wanyị iji ejide laịta stedi nke m nọkwara dị na daba bụ laịta dị ebe ka eji eme ebe ọ kichin na palọ bụ kichin biko Blord bịa kpọrọ nwanne gị nwoke Blord onye a nwanne Blord no nke nke nke ụgwọ a sị na VDM na-emegide nwere ike some people a akọpịrị dị a vidio were enye Blord onye mana o nyere gị aka because na ị karịgo m emego m ka m nyere gị aka fụ na e, enyemaka gị enyemaka gị amaghị m ebe ọ ya-esi bịa e, amaghị m na aka onye aka arọ bụ na aka mmụọ na-echebe unu ka ọ ya-esi ọ na-esi n'aka m bịa i kwere ka e nyere gị aka

don't worry ama m ihe m na-eme gị onye ga-azụ ga help him onye adịghị mma help onye adịghị mma help onye bụ onye ebe n'ebe nwanne ozi obi olu ihe bụ onye dị kịta bụ ije kịta akwa eme ihe na eje

asọkọsị nọ n'ịmụ na ị gara eje dị ụka nwaanyị ha agazi ya na manaja gị ama enwe activity every Sunday na ijeri bụ ụka ebe a this year ama enwe activity na every every Sunday enwere m child dedication nwe birthday party or housewarming nke asị gịnị ọ meeting ndị ndị village ọ meeting ndị club why na ị na-ejezi ya this year because achọrọ m gị iwu na ọ mmechi nwe chance ka m ji aga na i jego ya this year one ihe agazie enwere m chance na ị nwere chance from Monday a na-enwe program till Sunday enweghị chance on Monday m pụta Monday m aga business m gaba operation oh, imere kedu ihe e ji mere gị operation ọ oh, free ka ọ gịnị ebee ka m kwụ na ebe ka imere operation na traffic ọkụ m ụgwọ na ala ebee ka imere operation

give honor to whom honor is due ọ na free ka e mere gị akwụ m ụgwọ na alaghachipụrụ ego ole 300,000 akwụ m ụgwọ na ị mụrụ nwa ka ọ gịnị ka ị mere e mere CS ị mụrụ anara gị nwa operation ka m mere na which operation appendix ka a nara gị gịnị 300,000 mana ị gwara na ọ free na ọ ndị foundation

o nwere echi gị nwanne sị ya akpọzi na video call gere afọ ya echi m ọchị m akpọzi video call hmm. nke a mba agadi ekwe nke na nke a lụzi for 30 years ọ chọọ ikuchi m na mere chere ịnụ ya mba nwaanyị ji enyezi ya nsogbu friend ka m na ya bụ na friend ka gịnị ya bụ o mee birthday nye frame frame a ebe ka ọ dị mere wee bil ka onye na o si birthday nye frame

ee na because onye bụ virgin amaghị ihe ekwesịghị ịma ihe bụ ịgbọ ncha mba betụrụ m na ọ na-aga nna nwụcha họta ịma họta na-aga nwụcha ya onye gị na-ebu n'obi were agbọ ncha nwụcha họta họt na-ede anyị nwere onye na-ebu n'obi onwe onye na-ebu n'obi were agbọ ncha e onwe nwanne ebu n'obi la afụgo picture ya before eji m n'obi ala ọ na-eyipụrụ gị akwa onye ebube akwa na

onye mere anyị hụghara abụzi virgin mana enyo enyo na ị gbọrọ ncha nyụọ a dị na-anyụ na alị nwaanyị ife dị iche dị ya ọbụta ọga ọnyụnyụ bụ ọnyụnyụ ihe ịpụta ha ana nyụọ hmm. ị bụzi virgin ezigbo asị na iti dị na alị nwaanyị ị ka bụ virgin la ọ ihe a ga na-akụzi n'ụlọ ụka ọ ihe a na-akụzi n'ụlọ ụka ewu oge ị na-eji m aka na iris who use you? Eh? Mbabejo onye use you? Nobody. Ma ị na-akpa maka onye use na use. Alụbakpa agwa uche m dị n'ihe na-eme. E use m e use. Na ọgụ e use gụọ na e use ncha. E use m e use. Iche uche m dị n'ihe na-eme gọsị. Ibe dị si na uche m dị n'ihe na-eme. Mụ na-ajikọ ife egwu i jide m ụgwọ. Dị ka mbe ji gbagide ụgwọ, ịba like ya.

Enye m nsogbu that time. Jee chọọ onye yuzuru gị o. Jee chọọ onye yuzuru gị, ọ bụrọ mụnwa yuzuru gị. ọ dị jee pagharị tọnda bọị batrị na m buru batrị gị chai nna biko o nwe onye kpatụrụ batrị ya aka o. onwe ya kpọtara obere mbọ ọzọ ya aka dọwara ya maka mma e screen record ebe a ka m post godi na page ka mara ihe ndị ya gazie Please subscribe on this channel, share this video, like, comment, drop your thoughts in the comment section. Thank you for watching. God bless you. Don't forget to share this video and subscribe. Thank you and God bless you.